balima bamanankan mɛnna lu an sɔrɔ an ye yiri mɛn ɲakɔrɔ nin yiri nin ye manden yiri le di a fɔla yiri nin ma ko jun jun mɛn nin di tubabukan dɔ n'alu bɛna a tɔgɔ fɔ alu ye tubabukan dɔ a nom scientifique o ye kɔni n b'o fɔ to dibo dibo ma n b'o fɔ to dunbiya le sorcier ma n b'o fɔ to sateba ma n b'o tɔ fɔ sabali ma o karamɔgɔ karamɔgɔ karamɔgɔ don yiri lɔnna don ka na bila modibɔ kulubali la n bara a tubabukan fɔ to olu ma yiri nin tɔgɔ le ko jun jun nin le fana bɛna mako siyaman ɲa adamaden ma jankaro danda bolo ma kiɲɛ mansa don olu mako ye jun nin na kiɲɛ mansa don olu ye jun nin ladon ni nuhan di baara la kiɲɛ den min tɔgɔ ye ko nuhan nuhan ni nin ye kiɲɛ den de don juguso den ne di jun nin ye jina yiri le di jina ye jun nin fɛ kosɛbɛ a fɔla jina sa min ma maninkakan dɔ ko ninkinankan jun nin duman ba le o ye ale le di ka jun nin fira kadi a ka ɲi muso kɔnɔma ma a tibilen ka wuli k'a min ka jun nin fira kadi a bɛ palu gɛn ka bɔ fari la fewu jun mɛn nin di k'a bolo nin tɛgɛ a bolo misɛnmanin mɛn nin k'o kɛ gɛsɛ di i kumakan bɛ fariya jun nin ladon n'a tɛrɛda fani ko gɛlɛya le ile kan jun nin ladon n'a tɛrɛda nafolo ko gɛlɛya le ile kan jun nin ladon i ye wala juguru sisɛ le sanna juguru sisɛ mɛn ye dondon di ou bien ye duga sisɛ san duga sisɛ nin si t'a kun ma si tɛ a kan ma a dondon na di i bara kun n'a kan ye i d'i kali ko duga le kɔni duga tɛ maninka ye k'a ma ko duga sisɛ i natɔ o le di la jun nin ju fɛ ka saraka ka bɛrɛ kɛ a saraka la i bɛ na nuhan te duguma yan nabi nuhan i d'a te ten i d'a te ten fila fila kelen kelen i di nuhan te woro gbɛ tan ani duga sisɛ i d'o la nuhan kan jun lili tɔrɔfɛ tan i d'a saraka n'i banda saraka la i di yɛlɛma telebe dɔ k'o fana kɛ n'i banda o la i di a fara ninnu bɔ tele bɛ yen kɔdɔn i n'a fara olu bɔ après i ni yɛlɛ san dɔ i b'a a ladɔn ka di n'i b'a n'a ladɔn ka di la a kiyɛmansaya bolo yɛrɛ yɛrɛ ma i ye ladɔn de fɔlɔ ka di nɔn i ye a sarakala ɲɛfɔsɔn kɔni fɛrɛ b'a sarakala ɲɛfɔsɔn ma i di a ladɔn ka di n'i b'a n'a ladɔn ka di la a ladɔn ni a fada i b'o fana ta i kɔ tuguni i don la nɔhan kan a tɔrɔ fɛ i d'a saraka ka sisɛ kana ten i b'o tɔgɔ wele tibi la k'i ko fida o la ka sisɛ o dama o bɛɛ harijɛɛ gɛlɛya min sɔrɔ i kan harijɛɛ gɛlɛya o bannen o de o bɛɛ sababu ntanya min sɔrɔ i la i bɛ sababu ɲuman sɔrɔ ni fama de di ni nɔkɛra k'a saraka la ko i ye affecté poste min na gouvernement t'i décret labɔ poste min kofɔli bolo saraka bɔli a décret de bɔ k'i bɛna yɛlɛma poste o la jamana sinaw kan ou bien région sinaw la jo nin be ko sɛmɛ de ɲa kɔni a bɛɛ tɛ se fɔla lon kelen an ye sauvage primitif la malo sɛnɛ diya le dɔɔni nin ye n yɛrɛ la fara kɔnɔla le di nin yiri sɛma entretenilen bolo yan de mankurun ju talen ka la yiri sauvage kan nin bɛɛ entretenilen bolo yan de ka bɛn makoɲa makoɲa makoɲa le ma n baarakɛ fansi ni yiri lu le yɔrɔ kelen donc an bɛ jun ta bila yɔrɔw ma nanzarakan fɔlalu blog kan u bɛna nin bɛɛ lajɛlen traduire alu ye wasalamu